igbo bụ igbo ụgbọ anyị adaa na anị Wawa ọ daa na anị Wawa na Enugu steeti anyị bịakwara ka anyị chọpụta etu onye Wawa ga-esi were onu ndị Wawa wee gosi ka ọ dị ya ebe ọ ka na-akpọghe ngwa shedi e n'ụtụtụ mbọsị mọnde onye izi ya agba ya aka ahịa kọba na ọ bụ echi

jee wetara m ashụa mụ ka awụsa na gị bụ onye izi na-agba m eka ashụa n'ụtụtụ onue ekwere gị ekekwe nwa ntị m na-ere abụ ekwere gị kpọkpọ m awụsụ wetara m ashụa mụ ị gaji gị ego jere mbọsị i wetara ego bịa bịa goro m ashụa adịghị m ere ụha ọ bụ wetara m ashụa mụ bịa onye asha ndekwere gị na-ede na asha mmụọ ibe bịa wolu okay anyị na onye ngosi si na ọ dị mma echi ka m bịazịa ka m wetara gị ego Hey! na osi ngụ gị na nwe n'isi nke mụrụ na ahụ ahụ anụ ahụ amụrụ ya sara gị mụrụ m bibi nsị m ka ị bịa ụtụtụ a bịa ịkpọchi m ihu ị na-ego m ihe n'isi ụtụtụ bịa ihe m na-ekwu nye m ego ma ọ bụrụ inye ofe m ego nye m ihe m ka m tọba ee ọ bụ sịrị chọrọ ka ahụ amụrụ ya sata gị n'olu mụ na ụlọ akpọ onye afịa ndị a ndị maka ndị be anyị gote ịlakikwara ya ọ sịkwa ọ dị ya mma ee ọ sị na ọ dị mma echi ka nye gị ego ya ka nnukwu echi mma tụkwụ m ibe a si echi ọ bụ ha dị ji m ego dosara m afịa m onye ji ego bịa ọ gorie ibe chi na achọbọ m ihe ibe elele ivu mgbe bụ nwata bụ ọrụ ewa ori ọgụ m bịara ịzụta ahịa ibe nwere ụmụ m na-eji eri ibe ị na-asị m echi ọ sịkwa m echi gị eme ọ bụrụ ji m ego dosata m ya biko
ehe bịa di anyị how far ndị nwere ngwa ahịa m nyere ee na ngwa ahịa ị sị m ga-eje gosi mmadụ i gosikwa ya mmadụ ọkwa na ọdụ mana ibe gole ibe nye mere gole no mere gịnị kọm ya kịtịkpa ọkwa ịma ee ụfụ gba gị bụ onye kọm ji enye m ngwa ahịa m ọsịsọ ihe na-eme gị n'isi tana bụ orie tana bụ orie orie orie egede ma na onye ọbụla na-abịa agba aka bi kamje ihe na-eme gị n'isi ọma ji nya dị enye ma ikọkwalụ m akọ na- na ngwa ahịa dị eme ka ịgha ihe na-eme gị n'isi ịghọtara vụrụ ka ọ dị enye m ngwa ahịa m ọsọ iji nchekwa gị igwetekwu gị ị na-asị m na ọ bụ echi echi otu gbago bụ onye m jee onye m ọsịsọ
onye ahịa m ngwa ahịa anyị wekere kịta si ka e nenetere o ọ ka nweghị ebe a nenetere n'ime ee ka e nenetere ya si na ọ maka ngwa ahịa ahụ mana echi m pụtazi ahịa ka m wetara gị ego ị sị na echi ị bịa ka i nye m ego n'isi ụtụtụ anyị bịa were ihe a ee biko jekwa wetara m ihe m eke egbo ya agbakakwara m na ọnụ ụtụtụ a ee jekwa wetara m ya maazị ọkwa ụdị ihe ahụ ya wetara m ahịa m ọ bụrụ na i ji ego kịta n'isi ụtụtụ m ka na-emeghe m ka na-akpọghe ahịa m ka ị bịa ị gbara gbata ka sị m ka ị were jee gosi mmadụ ada onye anwachikwa na ịchịkwa na onye anwachị n'ọdụ mma ya wetakwara m ego m ị pịa ha ego n'aka i wee cheta shed m a ngwa wetara m ego m nke mbụ ya gbakọkwara m ọnụ nye m ego m nye m ego m kịta kịta